si za mulungu ayi izizi ndi zanu zomwe m'dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale pa word made flesh pamene timakumana pano kuti tigawane mawu a mulungu amene atithandize kuyenda mdziko lino limene mulungu anatipasa mawu athu alero tiatenga kuchokera pa mateyo chapter cha 22 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 7 ndipo mutu wathu tikunena kuti si za mulungu ayi izizi ndi zanu zomwe yesu adalankhulanso ndi anthu aja m'mafanizo adati za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere mfumu ina idakonzera mwana wake phwando la ukwati idatuma antchito ake kuti akawuze anthu amene adayitanidwa ku phwandoko kuti azibwera anthuwo nkukana idatumanso antchito ena nkunena kuti kawawuzeni oyitanidwa aja kuti chakudya chakonzeka ndapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa zonse zakonzeka bwerani ku phwando la ukwati koma oyitanidwawo sanalabadireko anangopita ku zawo wina kumunda kwake wina ku ntchito yake ya malonda enawo anagwira antchito a mfumu aja nawazunza nkuwapha pamenepo mfumu idapsa mtima kwambiri mwakuti idatuma ankhondo ake kuti akaononge opha anzawo aja ndi kutentha mudzi wawo mthenga wa ambuye ulemu kwa inu ambuye yesu khristu mulungu adakonda dziko lapansi ndipo anatuma mwana wake mmodzi yekha kuti aliyense amene akhulupirira iyeyo asatayike koma akhale nawo moyo osatha Baibulo limatero, kutanthauza kuti chipulumutso chathu mbali imodzi chikudalira iwe mwini. Ukhulupirire Mwana wa Mulungu, ukhulupirire zimene iye amanena, ukhulupirire njira zimene iye amadutsamo, komanso umkhulupirire kuti sakusocheretsa. Titha kunena kuti Ambuye Yesu pofuna kupulumutsa anthu, akudzera mu mtima wa munthu, akudzera m'maganizo a munthu, asinthe mtima wake kuti apulumuke asinthe maganizidwe ake a anthu kuti anthuwa apulumuke chipulumutso chathu chikuzera mu mtima mwathu chikuzera mu maganizidwe athu chinthu chimodzi chimene mwina tingayamikire a tonse alliance ndi mawu awo osati amene akumayankhula pamene ayamba kulamulira iyayi koma nthawi imene ya kampeni ija Nthawi imene ija anaona kuti chinthu chimodzi chimene chikusoweka kuti Malawi atukuke ndi kusintha maganizidwe. Panopa sizikumveka koma nkhani ya kusintha maganizidweyi mwina asala nayo ndi awa a Angaliba FM-wa ndi amene amazilimbikira kusintha maganizidwe. pano pa word made flesh tikamalalika cholinga sichongoti uthengawo upite m'mapirikaniro mwa anthu aa koma ukafike ku ubongo ndipo kumeneko utithandize kuyang'ana zinthu mwa njira yosiyana chifukwa kutembenuka mtima sichinayi koma kusintha maganizidwe timafuna kuti mawuwa apite mu mtima mwanu akagwirenso ntchito mmenemo kutembenuza mtima wanu tikamati auja atembenuka mtima ndiye kuti ubongo wawo wayamba kuona zinthu mosiyana ndipo mtima wawo wayamba kukhumbira zinthu zosiyana nkale mawu amene tawerenga aja akukamba za munthu amene adakonza phwando la ukwati ndipo anayitana anthu anapanga makadi kutumizatumiza bwerani bwerani bwerani kumene kuja ndiye akunena kuti anthu onse aja amene adayitanidwa aja sanabwere kuphwando lija hmm. iniyo taganizani munthu wakonza chiphwando chako anthu osabwerako ndiye akufotokoza kuti m'malo mopita kuphwando kuja anthu aja akuti aliyense anapita ku zake Mhm. ndafuna tiime pamenepo aliyense anapita ku zake anthu amenewa maganizidwe awo anali otani amaganiza bwanji ayitanidwa kuphwando koma kuti aliyense akupita ku zake anthu amenewa maganizo awo anali oti phwandolo ndi la mwiniwake amene walikonzalo kaya wamkonzera mwanake ndi zawo zimenezo mmaganizo mwawo iwowo amayitanidwa kuti akampange mwini wake wa phwandoyo kusangalala m'maganizo mwawo phwandolo linali mwina lofuna kuti akamfupe m'maganizo mwawo phwandolo sakadayerekeza ndi phindu la zinthu zina zimene iwo amaona kuti izozo ndiye ndi zawo zowathandiza anthu amenewa samaganiza kuti munthuyu akupanga za iwo aa popanga phwandolo iwo amaganiza kuti iyeyo akupanga zake kungofuna kuti iwowo akanthandize pa zakezo nkhani imeneyi inandipasa maganizo akuti aliyense anapita ku zake kusiya phwando lija kuti pali zinthu zina zimene zimakhala zako ndithu koma iwe nkumaona ngati kuti si zako ndi zawo pali zinthu zina zimene zimakhala kuti ukupangiridwa ndi iwe wemwe koma iweyo nkumaganiza kuti sizikupangiridwa iwe ayi kawiri kawiri ana ndi amene amakonda zimenezi makolo ake akumuuza kuti pita ku sukulu iko kakukana ine kusukulu kwanuko iyayi kusukulu kwanuko iyayi ati kusukulu kwanu makolo aja akupanga za sukulu sukulu ndi yake sukuluyo ndi yake koma iye akuona kuti sukulu yanuyo ine iyayi sindipitako ku sukulu kwanuko kuganiza kuti chinthucho ndi cha makolo chili chako pa nsembe ya ukaristiya tili ndi pemphero lina limene timanena kuti simudalira matamando athu Komabe, kuthokoza kwathu ndi mphatso yanu. Ndi mphatso yathu kwa inu. Nyimbo zathu sizingakuonjezereni kanthu, komabe zimatiyanjanitsa ndi inu. Pemphero limene ndimalikonda kwambiri. Ndiye ndimaganizira kuti pali zinthu zimene timazitchula kuti za Mulungu. Pali zinthu zimene timanena kuti "Ah, izi za Mulungu. Zopempherapemphera. timati nchani za mulungu nyimbo za gospel timati chani za mulungu kuimba zoimba za kwaya za mulungu zolowa magulu apachalichi za mulungu choncho za mulungu za mulungu chopasa chidwi pa zimenezi ndi chakuti tilipo ena pano amene timanena kuti ine sindikonda za mulungu ine sindikonda za mulungu tili ndi abale amene ukawafunsa kuti kuchalichi bwanji amakuuza kuti a inetu za mulunguzi si kwenikweni sindikonda za mulungu ukawayitana kuti akalowe mgulu lina lake ka ndi kwaya ka ndi legio ka ndi chani amati chani ah, ine za mulunguzi ayi za mulungu potero amatenga kuti kupemphera kuja sizowathandiza iwo uyayi ndi za mulungu nzongoti zikamkondwerese mulungu basi pamene anzawo akupita ku za mulungu iwo amakhala akupita ku zawo ngati anthu aja anzawo akupita ku chalichi iwo amapita ku zinthu zimene aku- aku- akuganiza kuti iwo zimenezo ndiye zawo kaya ndi kuntchito kaya ndi kumowa kaya ndi kocheza zimenezo ndiye zawo kaya ndi ku project yawo ina yake satenga nawo mbali chifukwa amakhulupirira kuti sizowathandiza iwowo yayi zopemphera si zawo iyayi zimenezo nza mulungu zoyimba nyimbo si zawo iyayi zimenezo nza mulungu zowerenga baibulo si zawo iyayi zimenezo nza mulungu iwo apite ku zawo ndipo amapitadi ku zawo komano kodi kupemphera ndi za mulungu Kodi kutenga nawo mbali pa church ndi za Mulungu? Mmene Mulungu adalenga munthu mu Genesis, adatenga zonse zimene adazilenga zija nkuzibweretsa kwa Adamu. Tinene kuti ndi za Mulungu kapena za munthu? Dziko adalipereka kwa Adamu, mkazi anampereka kwa Adamu, mwakuti zonsezo si za Mulungu ayi. ndi zako adamu wapasidwa ndi zako anamuuza kuti zonsezi ndikukupasa mukatenga mtima woti za mulungu muzayamba kudula mitengo mwachisawawa nanga si zanutu ndi za mulungu mulungu anazilenga koma amazilengera inuyo si za mulungu ayi ndi zanu mawu akunena kuti mulungu anakondadi dziko lapansi mwakuti anatumiza mwana wake mmodzi yekha pomtumiza yesu sikuti mulungu amapanga za iye ayi aa si za mulungu ndi za ine adalipa mwana wake chifukwa cha inu pamene mukunena kuti simukonda za mulungu mukukana madalitso anu omwe pamene munena kuti sindikonda za mulungu mukuchosa umwini ndipo mukuzichosa mu gulu la alowa chuma a mulungu chifukwa inu simukonda za mulungu osaziwa kuti ndi zanu zomwe osaziwa kuti ndi zanu zomwe bambo zukani tipemphere a ine za mulungu ayi oh ndi za mulungu hmm. anthu timaganiza kuti moyo wathu uli uko za mulungu zili mbali inayi ndipo tikamanjoya pa moyo wathu timatenga kuti tikunjoya chifukwa choti tikupanga zinthu zimene zili zathu za mulungu zili kuja timaona ngati kuti za mulunguzo zitisokonezera kunjoya kwathuko zathu za mulungu kuli anthu amene moyo mwawo muli za mulungu muli zathu zanga amapita kuzawo ambuye yesu anamuwuza mayi wa chisamariya uja pa chisime paja kuti mayi mukanaziwa amene akukupemphani maziyo ndi bwenzi inuyo mutampempha kuti akupaseni mazi amoyo inunso mukanaziwa sibwenzi mukuti ndi za mulungu ayi sibwenzi mukuona kuti sindikonda za mulungu mukanaziwa kuti ndi zanu hmm. mukanaziwa kuti ndi zanu bwenzi mukuziwa kupemphera mukanaziwa kuti ndi zanu bwenzi musakunyozera kutenga nawo mbali kuchalichi koma poti atakuitanani phwandolo munaona ngati bola mupite ku zanu izo ndi za mulungu munasankha kuzipatula mbumba ya mulungu kumbukirani pa mtanda paja ambuye yesu adati kwatha zonse adapereka pofuna kuti inu ndi ine tizilandire ndi kupindula nazo tsopano ngati anapereka zonse kodi ndi za mulungu ayi si za mulungu ndi zathu mukatenga 2 akorinto 8 ndime ya 9 amanena kuti mumaziwa za kukoma mtima kwa ambuye athu yesu khristu ngakhale anali olemera anakhala mphawi chifukwa cha ife miyambo yonse ija timapanga mulungu woyera uja kusauka kwa ambuye yesu kufa kuuka kwa akufa si za mulungu ayi ayi si za mulungu zimene zija ndi za ife ndi za ife zimapangika chifukwa cha ubwino wa ife chifukwa timanena kuti anatifera pa mtanda si za mulungu ayi ndi za ife mwakuti ife tikuyitanidwa kuti tizitenge nawo mbali pa zimene zija chifukwa kuti ndi za ife si za mulungu muziwauza ana anu kuti ananga izizi si za mulungu ayi ndi za ife akamanyinyirika kupemphera korona muziwauza kuti ananga izizi si za mulungu izizi ndi za ife Afilipi 2:7 akunena kuti adadzitsitsa kotheratu ndi kuzitengera umphawi wa kapolo, nakhala munthu wonga anthu onse. Mu chizungu amanena kuti he emptied himself, kukhala ngati kuti iyeyo ngati ndowa imene mwayikhuthulamo zonse kukhuthulira mu ndowa mwina. Anazikhuthula, anazikhuthulamo ulemerero wake wonse, anazikhuthula ulemu wake wonse, kuti ifeyo ulemerero uja ulowe mwa ife, kuti ifeyo tikhale ozaza ndi zaulere zake. Tsono ngati anazikhuthula iyeyo, zimene wazikhuthulazo ndi kuzilowetsa mwa ife, kodi izozi ndi za Mulungu? Ayi, si za Mulungu, ndi za ife. si za mulungu ndi za inu ndi ife mchifukwa chake adakupasani zonse mmawu mungamanena kuti tinalandira zonse pakulu uchabe otenga kuti nza mulungu izi ndi umene kuti umankanikisa munthu kulandira chipulumuso pakuti mmatalikira mulunguyo nanga si mulungu akhale kuja ndi zakezo phwando lija silinali la okonza uja ayi aa linali la anthu aja likanakhala kuti phwando lija linali la iyeyo anakonza phwandoyo bwenza atangopha nkhuku imodzipo siyoti adye iyeyo ndi ana ake koma chokhacho choona kuti anapha ng'ombe zambirimbiri anakonza zambiri ndiye kuti phwando lija ndi la anthuwo ndipo anthu aja alitenge kuti phwando lili ndi lawo si za mulungu ayi mapemphero amene mmapanga inu phindu lake lalikulu limabwerera kwa inuyo osati kwa mulungu mapemphero mapanga inu phindu lake limabwera kwa inu ndipo mapemphero aja si za mulungu ndi za ife ambuye atanena kale kuti ngati simukhulupirika ndi za eni ake palibe amene azakupaseni zanu zanu mapemphero aja amaoneka ngati tili kumpangira mulungu amaoneka ngati tili kumtamanda mulungu koma mapemphero amene tikunena kuti ndi za mulungu amene aja ife tikakhulupirika ndikumapemphera amasanduka athu pamene timazindikira kuti aa ah, ah, kani zinthuzi si za mulungu zinthuzi ndi zanga umazazindikira kuti mapemphero awa si za mulungu mapemphero awa ndi zanga ngati simukhulupirika ndi za mulungu muziwe kuti sizizakhala zanu luka 16 ndi 12 inuyo muwayang'ane anthu onsewa amene akuononga ndalama za boma maganizidwe ake amakhala amenewa za covid si za amalawi ayi ndi za kunja zopasidwa amaganiza kuti akuba za azungu osaziwa kuti akuba zawo zomwe si za azungu ndi zanu chifukwa muzayenera kubweza ngongolezo azungu aja sangopereka zinthu zija aa chilipo chimene akusakasaka mziko muno ndiye musanene kuti ndikudya za azungu ndikuwadyera azungu ayi si za azungu ndi zanu zomwe ndi zanu zomwe ndizopangira ubwino wa inu nomwe Kodi mzibambo akamapisa mu pesi ya akazake nkubamo ndalama za mandasi kapena ndalama za kachasu amati akumubera ndani? Kodi mzimayi akamapisa mthumba mwa mwamuna ake nkusololamo makobili amati akuba za ndani? Kuli ana kunja kuno amene amati makolowa ndiadyere, ndikudya za makolo ndipo ndizidye. nadya mosakaza kodi ana amenewa amati akudya za ndani amati akuononga za ndani bize kuwanamiza makolo aja za kusukulu ayi ayi ndafa kolido ndiye yakuti akuifuna kwambiri ah, papa ujeniso kumene kwakutiso chipani chakuti chakuti zambirimbiri ku mukakamfusa kumbaliko ah, ndifuna ndiadyere makolowa ndifuna ndiadyere tidye za makolo kodi ndi zamakolo kodi ndi zamakolo ndalamazotu si zamakolo ayi ndi zanu ndi zanu mmene mukudya moononga simukuononga sogolo la makolowo ayi koma mukuononga sogolo lanu lomwe chumacho makolo anu akanatha kupangira chinthu chachikulu choti azakusiyireni koma alephera chifukwa choona kuti iweyo wanena kuti ufuna uwadyere inu mwasankha kuwadyera osaziwa kuti mukunyosola sogolo lanu lomwe si za mulungu izi ayi ndi zanu zomwe si za mulungu ndi zanu pamene tikumuyimbira mulungu nyimbo si za mulungu ayi ndi za ife tomwe chifukwa nyimbo zija zimayankhula ndi mtima wathu ndipo zimasuka maganizo athu oyipa ndi kutisandutsa kukhala anthu abwino kutipasa khalidwe longa la mulungu yemwe ndiye umadabwa kuti ena ali mchalichi muja koma apotokola mulomo osafuna kuyankha nyimboyi ayi ayi si za mulungu ayi ndi zanu mukayimba nyimbo zija ubwino ndi wanu ubwino ndi wanu si wa mulunguyi opindula ndi inuyo kodi anthu akamaba za mpingo amati akubera ndani amati akuba za ndani si za mpingo ayi ndi zanu zomwe ndi zanu zomwe Komano chodabwitsa ndi munthu nchakuti mzimu woipa ukalowa mwa iye, sumamulola kuona kuti ndi zake zomwe ndipo umatha kumuwonongetsa zake zomwe. Mukumbukire Ananiya ndi Safira anaba makobiri awo omwe, munda unali wawo, akaugulitsa okha, mtengo achaja okha, ndi kubako makobirinso okhala awo. petulo ndikumadabwa kuti ah, alipo anakukakamizani kuti mpereke makobiri awa chifukwa chani mukufuna ku- kuba kuba zanu zomwe mulungu atalenga zonse anazipereka kwa munthu chifukwa cha chikondi chake sikuti mulungu amazifuna zinthuzo ayi si za mulungu ndi zanu koma akufuna muzisamale kuti ulemerero wa mulungu uja uoneke popemphera mukamapemphera madalitso ochokera m'mapempherowo amayeretsa inu amene mapemphero si za mulungu ayi ndi za ife tomwe popemphera maso anu amatsekuka ndipo mumayamba kuona ulemerero umene mulungu ali nawo komanso umene adakugayirani inuyo ndi kuyika mwa inu kuzera mu kupemphera mmayamba kuona chuma chimene muli nacho mmaseguka m'maso ndi kuyamba kuona zaone zimene mulungu anakupasani ndipo mutachizindikira chuma chimenechi muthano kumachiteteza muthano kumachichulukisa mutha kumachigwiritsa bwino ntchito si za mulungu ayi ndi zanu Popemphera timaphunzira makhalidwe a kufatsa, makhalidwe a kukhululuka, makhalidwe a kuthokoza ndi kupirira. Limenelo ndiye phindu limene limachoka mu pemphero lija ndipo phindulo limabwera kwa ife. Phindu ili ndi lathu lomwe, si za Mulungu, ndi zathu zomwe. Posapemphera simukumupuza Mulungu ayi, muzidziwa mukuzipuza inu nomwe. zipempherani kolimba si za mulungu ndi zanu zomwe mulungu atate amphamvu zonse tipaseni mtima wa umwini pa ubalepo pakati pa ife ndi inu tizindikire kuti inu muli pamenepo chifukwa cha ubwino wa ife ndipo tileke ulesi ponena kuti za mulungu sindimazikonda za mulungu sindimazikonda ayi koma tizindikire kuti za mulungu ndi zathu zomwe tikupempha zonsezi mzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu amen ndakuthokozani abale tsiku lina zizakhale pomwepo ndinali ndine elizeyo bambo nthalika mzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen